Akuluakulu kunjaku ndi zonoti kwavuta nkhani. Nkhani yokhudzana ndi Enoch Chihana. Tisamakhale ngati kunena kuti ifeyo ndi agonthi kapena kutino ndi opanda nde kuti maso kuti sitikumatha kuona zomwe zikuchitika nkumangokhala chete. Nkhani ndi yonena kuti mwinanso mwaitsatira. A Enoch Chihanatu ndi zoti anyulansotu uku nanga tingakhale pansi ndikumaona kuti iwo sananyule? Anyula ndithudi. Kodi kaya kunali kunyula kuti nawo amafuna apange motero? Kapena inali amati kaya ku ku kuterera kwa lilime kaya? Koma ndi zoti anyula anyula. Anyula motani kodi? Tatiyeni tionere limodzitu ka video akaka kenako tikambeko ziwiri zitatu zokhudzana ndi nkhani imeneyi.
anthu aja ali kwawo kwa amawo tsopano akulima soya feterezanso tawamana chabwino mmene taonera pamenepo mmene tamveransotu pamenepo akunena kuti anthu ajatu tidathamangitsa moti panopa akulimatu soya tu kumudzi kwawo komanso ndi zonoti feteleza tamana yaa tamana ndithu feteleza basi kwapatsa ka chilango kapaderadera mwaiona imeneyo anthutu anazaombera m'manja pamenepo mawu oyambilirawo abwino anthu aja tidathamangitsa eti anthu aja atathamangisidwa ndizonena kuti zinthu zayamba kusintha zabwino pamenepo sizoti zidalakwika iyayi komano ndekuti mbali inayo yonena kuti panopatu ndizonena kuti oo Tamananso feteleza, mwaiona? Kuonetsa zonena kuti kagulu ka anthu ena ake, mwanjira iyitu nde kuti ma fans omwe ndi aku mcp, iwowo ndi zonoti amanidwa chani? Feteleza? Feteleza akupita kwa anthu omweno si a mcp, mwaiona? I think pamenepo ndi pamenenotu a vice president athuwa apalira mwayiona eti tizinenano chilungamo apa anthu a mcp ndi zonena kuti iwowotu ndi amalawi asanakhala a mcp amayamba akhala kaye amalawi kenako ndikudzakhalano a mcp mwayiona umalawi umabwera koyambirira nde inu ngati mwakhala pamene paja ngati atsogoleri a boma ndekuti ndinu atsogoleri a malawi osati atsogoleri a dpp aford kapena chani aa koma atsogoleri a malawi ndekuti ndale kuzisiya uko feteleza akuyenera akafikire wina aliyense ndi funsoditu limenelo fetelezayi kodi anakafikira anthu amenewa anthu aku dowa apindula ndi feteleza anthu aku mchinji apindula ndi feteleza anthu akutino kaya kaya anthu aku dedza kaya anthu achigawo chapakatife kunoko ku lilongwe kuno Achewafe tapindula ndi fetereza? Chifukwatu mukamayankhula choncho muziziwa zoona kuti ifeyo ndi achewa. Ngati ine, inetu ndi mchewatu kutekotu. Chifukwa chani? Kwathu komweno makolo anga amachokera, cha uko komwe uko kummwera. Sindafikekonso, sindapondekonso. Zoti ndidzapondakonso sindiudziwa iyayi. Koma komwe ndakulira ine, ndakuliratu nde kuti ku Lilongwe pakati pa achewa, chikhalidwe chomwe ndimadziwa ine ndi cha chichewa. Ine ndi mchewa ndipo zimenezo sizingasinthe yayi chifukwa chonena kuti kakhalidwe kanga ndi kamenekoko. Komwe amachokera makolo ndi uko makolo angawo ndi alomwe koma ine za chilomwe sindizidziwa akuti kaya mulakho wa chani chani sindimazidziwa ine zimenezo. Zomwe ndimadziwa ine, ine ndi mchewa. Eya, kodi ka gule amatuluka bwanji kudambwe? Zimenezo ndi zimene inetu nimadziwa. Nde kukhala pansi ndikumanenano zoona kuti iyayi, tinamana fetereza, iwoo. Nde kutino, Achewa afeno mukufunano tsopano muyambe kutisala? Ifeyo kodi si Amalawi? Ifeyotu ndi Amalawi. Pamenepo mpamene mwapaliratu inuyo. Nde kaya sitikudziwa zonena kuti munakonza kuti mukayankhule izi? kapena apo kunali kuteleleka kwa lilime after chikondwelero eh kuteleleka kwa lilime nde ngati kuli kuteleleka kwa lilime phunzilotu mutengelepo pamenepa chifukwa chimene tabweletsera video imeneyi nchonena kuti nyasitu sumaphimba tikukamba zonena kuti panopa tidzikamba nyasi zabwino nyasi zabwino zonse kumakamba eya pajatu tanena kale kuti 2026 sitikupepesa yayi Ife tikungofuna zonena kuti zoyenerera zizichitika and this one yabweresano nkhani yofunikira kwambiri. Ma benefits amene akuchoka ku boma asamakagwereno tsopano anthu a kummwera okhaokha. Ife sitimakhala kummwera yayi. Kunokunso pa chigawo cha pakatinso azitigwera. Ku Dowa kuti kuti, Mchinji, Ntchisi, kuti, Dedza, Lilongwe, kaya ndi chani, Kasungu, nafenso tizilandira ma benefits amenewa. Not only that, kumpotokonso azilandiranso ma benefits. pamenenso kummawa akulandiranso ma benefits amenewa. Ma feteleza awatu anthu amadandaula chigawo cha pakati, mmadera ena ndi ena sitidalandire feteleza sitidalandire feteleza. Ife sitikufuna zimenezo zoti padzikhala kugawanikana. Akuti ife ndi ajeni chigawo cha lomwe belt. E, ifetu ndi achewa belt tu nde mukamba zotani za ifeyo achewa belt? Ifefe timakhala kuno ku chigawo cha pakati. Zimenezozo ndi zimene zimagawanitsa dziko lino mpakanano kumakhala pansi nkumatukwanana. Ife zimenezo situzifuna iyayi. ee another thing ndichonena kuti panopa pakubwela no chimanga no chimanga chija choti no chakatengedwa ku zambia i think chimanga chimeneja mukamachigawa ngati muchigawa ulele ndekuti zimenezizi izi kaganizidwe kamene kaka konena kuti iyayi tidamana feteleza so amene aja ndekuti mutimanaso to chimanga ifetu zimenezozo nde sitilolatu kukhala no ndekuti no ife tokha amalawi Sitilola. Inuyo chimanga chimenecho mukuyenera muonesese zoonena kuti chikafikire wina aliyense amene ali ovutikayo amene akulephera kuti apezeke ndi chimanga. Kaya iyeyo akupezekera ku Dowa kaya apezekera kuti, kaya apezekera ku Mitundu kaya, kaya apezekera ndi ku ndi ku Mchinji kaya, kaya ndi ku Ntchisi, kaya ndi apezekera ku Machinga, kaya apezekera ku Mulanje kaya, kaya ndi ku Thyolo, kaya, kaya ndi ku Nsanje uko, eh? Iwowo ndi zonena kuti akuyenera alandire chimangacho malingana ndi situation mmene ilili. Criteria yokapatsira chimanga isakhale yonena kuti iwowotu kuteko nda dpp, nda aford, nda utm. Iyayi, iwo sakongeresi. Iyayi. Tikufunatu zonena kuti Criteria imene muzikapasila chimanga anthu ikhale yonena kuti iwowo avutika ndipo sangakwanise kupeza chimangacho akuyeneradi chimangacho asachite kufa ndi njala iyayi. Kaya mukumvesesa pamenepo? Mukapanga choncho ndekuti tizayenderatu limodzi. Komano mukapanga zonena kuti muzikhala pasi nkumanena kuti iyayi ifeyotu tamanatu fetelezatu iwowo tidathamangitsa alima soya nde tamana feteleza. Mistake. mistake yaikulu kwambiri for musaone ngati kunena kuti kudowako kulibe anthu amene anakuvoterani ya alipotu amene anakuvoterani musaone ngati kulilongwe kunoku kulibe amene tinakuvoterani tinakuvoteranitu ifeyo tu tinakakupatsani voti pamenepo simunafikepo popanda voti ya ife nde musayankhule mukamati 50 plus 1 uja plus 1 yotu ndi wa justin 1 yo 1 yo ndi wa justin Ndiponso nde kuti tu palinso nde kuti no mwina kaya nda amene amakukwanisa 50 ndoti ana anaperekedwa tu voti imeneyo inaperekedwa ndi munthu wina wake ku Dowa uko eh win nde osapanga zonena kuti no tikhale ngati kuti wina mwake ifeyo nde ngati anthu osafunikira zimenezo zilekeke vilekeke chabwino tikambenso nkhani Tinakambako zoonena kuti Enoch Chihana siwe vice president wa chigawo cha kumpoto yayi, ndiwe vice president wa dziko la Malawi. Eya, now tikufuna tinene kuti zabwino kwambiri zomwe zimene mwachita apa tsopano. Mukapezeka ku Phalombe ku mwambo odzala mitengo ngakhale mwapalako we understand, kumene kujaku mwaonetsa zonena kuti ndinudi vice president wa dziko la Malawi. From there tikufuna tizionanso ndekuti mukapezeka ku Mchinjiko. Osati always kumangopezeka ku Mzuzu, Karonga, Rumphi, Mzuzu, Karonga aah mukachoka kumeneko akuti ali mupitanso kaya ndekuti ndikutani ndi ku Mzimba kuja? Kudzachoka kumeneko mukagweranso ku Mangochi. Tikufuna zimenezozo osati kungokhala chigawo chimodzi chokha cha dziko la Malawi ayi and apa tinene no motere akuluakulu pali mawu amene amanena kuti to err is human To forgive is divine kunena kuti kulakwitsa nde umunthuwotu umenewowo kuti umalakwitsa nthawi inayake umapala koma nde kuti kukhululuka umenewo nde kakhalidwe ka umulunguko kuteko mulungutu khalidwe lake ndokhululukalo Usizo zonena kuti munthu kungokhala iye chihana ndiye kuti akuyenera kupala ndithu nthawi ina yake. Koma akapala ndiye kuti aphunzirepo nkuchita bwino. Ndipo pamene wazindikira kuti wapala akuyenera akhululukidwe. Now sungakhululukidwe usadapepese. Chomwe tikufuna ife nchani? Chihana abwere apepese. Ndipono mtundu wa aMalawi ukuyenera ukhululukire. Tisamakhale pansi ndikumasekererano zinthu zofoira. Tikatero ndekuti tipangitsa zoti kugawanikana kuja kuzipitirira. Alakwisatu a Chihana. Kutekotu pamene a Chihana alakwisa akuyenera apepese. Amayi Jane Ansah tu ife kumbali ya ifetu sitinathane nawotu. Mwina inuyotu amene mukuonera munathana nawotu. Koma ifeyo tikudikirabe kuti iwowo akuyenera apepese one day. azafotokoze kuti kodi zidayenda motani za ndalama zija kupanda kutero tizabweranso ndi video imene tizakambe nkhani imeneyo sitinathane nawo amama amene ajawa chifukwa anatikhumudwisa a Chihana apepese chifukwa cha zomwe anayankhulazo Ndipono tikukhulupirira aMalawi ali ready kukhululuka komanso ndekuti mayi Jane Ansah mama inutu ngati mukumva kaya ngati simukumva zanu zimenezo komano ife tikuyembekezera zonena kuti mukuyenera muzafotokoze one day ndalama zinayenda bwanji mmene mmapita kumene kuja ku London mufotokoze ndipo mukuyenera mupepese chifukwa chochedwanso kufotokoza akuti